mona malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku mastudio azinayi ndabweranso ndi programu yapadera-dera ija imene evangelist yankhomalizani akupitiriza kufotokoza nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chilombo kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi nyengo tikukhalayi komanso buku lopatulika bible likuti chani pa zimene tikukumana nazo Dzina langa ndi John Mlimbika, bwanji tikhale limodzi? takulandiraniso mchigawo china amalawi anzanga pamene tikupitiriza ndi uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba pa mutu wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo mchigawo chimene chapita tidasiyana ndi ganizo lonena kuti yesu khristu Ali yemweyo dzulo, ali yemweyo lero, komanso ali yemweyo ku nthawi zosamaliza. Ganizo tinabwera nalo pamene timalingalira za mayi wa ku Samariya mu Yohane chapter 4 kuti anakumana ndi Yesu pa chitsime. Yesu anamuwuza zonse za pamoyo wake. Ananyamuka nakawawuza abale ake ku Samariya. Atabwera okha adafika potsimikizira kunena kuti adzimvera okha. Yesu Khristu adamfotokozera mayi wa ku Samariya za moyo wake wonse mmene amakhalira. Nde timaunikirana kunena kuti zonse zokhuza mavuto a dziko lapansi zokhuza covid-19 zokhuza 5g kaya kuti kuli wifi 6 kaya kuli netflix ndi zina zambiri zimenezi, yesu khristu amadziwa ndipo ndi yekhayo amene angavumbulutse angavumbulutse bwanji kupyoleranso m'mawu ake nde mu tsiku la lero tikupitiriza mu ufumu wachinayi wa rome Tikupitiriza ndi Ufumu umenewu chifukwa chiyani? Chifukwa ndi umene ukuonekera kuti ukhalapo mpakana kudza kwachiwiri kwa Yesu Khristu. M'bale wanga, mlongo wanga iwe ndi ine, masiku amene tikukhalawa tikuyang'anizana ndi kudzanso kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Ndi chimodzi chokha basi chimene chatsalira. Ndiye tikuwerenga tsopano mu nthawi ino mu Daniel chapter 7 verse 8 mpakana 11. Ndinali kulingirira za nyangazi. Taonani, pakati pa izo panaphuka nyanga ina, ndiyo yaing'ono. Patsogolo pake zitatu za nyanga zoyambazi zinazulidwa ndi mizu yomwe. Ndipo taonani, m'nyanga m'menemo munali maso ngati maso a munthu, ndi pakamwa pali kunena zazikulu. Ndinapenyerera mpaka anaikapo mipando yachifumu nikhalapo nkhalamba yakale lomwe. Zovala zake zinali za mbuu ngati chipale chofewa, ndi tsitsi la pamutu pake ngati ubweya woyera. Mpando wachifumu unali malawi a moto, ndi njinga zake moto woyaka. Mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake zikwi zikwi anamtumikira, ndi unyinji wosawerengeka unaima pamaso pake. Woweruza mlandu anakhalapo, ndi mabukhu anatsegulidwa, vesi 11, Pamenepo ndinapenyera, chifukwa cha phokoso la mawu akulu idanena nyangayi, ndinapenyera mpaka adachipha chirombochi, ndi kuononga mtembo wake, ndi kuupereka utenthedwe ndi moto m'bale wanga nkhani ngati izi ukamawerenga pena zimaoneka ngati nzovuta kuzimva komatu ndi ntchito ya mzimu woyera kuthangatira kunena kuti zonse zolembedwa m'mabuku zonse zolembedwa mu ulosi munthu akazimve ndi kudziwa kumene dziko likupita mu chilombo chachinayi chimene phunziro lapita tidaona kuti nchoopsa chochititsa mantha cholusira dziko lonse lapansi tidapeza kuti mudatuluka nyanga khumi nyanga khumi zimene zitatuluka nyanga zina zitatu zinazulidwa komanso nyanga imene nyanga zimenezi pakati pake padadzaphuka kanyanga kena kakang'ono kwambiri mu chilombo chimenechi kanyanga kameneka kadali ndi maso ngati maso a munthu pakamwa pakulankhula zinthu zazikulu ndi mu vesi 11 mavesi amene tawerengawa akunena kuti kanyangaka kadachitanso phokoso lalikulu kwa basi Zinthu izi ndi zofuna kuzilingalira mwakuya kwambiri. Tangoganiza m'bale wanga nyanga yokhala ndi maso ngati maso akowo. Taganizira kanyanga kokhala ndi pakamwa ngati pakamwa pakopo ndi kazilankhula zinthu zazikulu. Mu chizungu anakamba kuti blasphemy, kumuchitira mwano Mulungu wakumwamba. Daniel chilombo chidampatsa chidwi kanyangaka kadampatsa chidwi komanso uone ganizo lina akutionetsera kuti kupezeka kwa kanyanga kameneka pamene kakulankhula zinthu za mwano ndi kukhala nawo maso mmene kakupanga phokoso lalikulu zikulumikizana ndi mpando wachifumu wa mulungu wakumwamba zikulumikizana ndi chiweruzo kuti mpaka adayikapo mabuku mpaka adaonekera wina nkhalamba yakale lomwe mulungu wakumwamba okhala pa mpando wachifumu wake kanyanga kakang'ono aka ufumu wachinayi uwu ukulumikizana ndi chiweruzo cha dziko lonse lapansi ndi chifukwa chake iwe ndi ine m'bale wanga tikuyenera kukhala ndi chidwi ndi ufumu uwu ndi nkhani za covid-19 ndi 5g ndi zina zonse zochitika kukhudza mtundu wa anthu mu tsiku la lero chifukwa moyo wathu kutsogoloku kukuonekeranso pano chiweruzo palibenso china ayi ndi daniel zidampatsa chidwi zimenezi mu chapter 7 chomwechi verse 20 mpaka na 23 verse 20 mpaka 25 pali mawu awa ndi za nyanga khumi zinali pamutu pake ndi nyanga ina idaphukayi imene zidagwa zitatu patsogolo pake nyangayo idali ndi maso ndi pakamwa pakunena zazikulu imene maonekedwe ake anaposa zinzake Ndinapenya, ndipo nyanga yomweyi inachita nkhondo ndi opatulikawo, niwalaka, mpaka inadza nkhalamba ya kale lomwe, ndi mlandu unakomera opatulika a Wam'mwambamwamba, nifika nthawi yakuti ufumu unali wawo wa opatulikawo. Haleluya! Anatero, Chilombo chachinayi ndicho ufumu wachinayi pa dziko lapansi. umene udzasiyana nawo maufumu onse, nudzalusira dziko lonse lapansi, nudzalipondereza ndi kuliphwanya. Kunena za nyanga khumi mu ufumu uwu, adzauka mafumu khumi, ndi pambuyo pawo idzauka ina. Iyo idzasiyana ndi oyamba aja, nidzachepetsa mafumu atatu. nidzanena mawu akutsutsana ndi wam'mwambamwamba pamenepo nidzalemetsa opatulika a wam'mwambamwamba nidzayesa kusintha nthawi mm, nidzayesa kusintha nthawizo ndi chilamulo ndipo adzaperekedwa mdzanja lake mpaka nthawi imodzi ndi nthawi zina ndi nthawi yanusu m'bale wanga mu chapter 7 kuyambira verse 1 mpaka na verse 14 amaonetserapo masomphenya amene daniel adawaona koma ukawerenga kuyambira verse 15 mpaka na verse 28 zikuonekera mngelo atabwera kuzamuonetsera daniel kumasulira kwa chinthu chimenechi ndi mu zonsezi daniel pakuchita chidwi ndi kanyanga kameneka ufumu wachinayi taona zimene zikuchitika tsopano akutsimikizira kunena kuti kanyangaka kadafika polemetsa opatulikawo amwambamwamba kapena kadafika pozunza anthu olungama anthu okhulupirika kadafika poyesa kusintha nthawi komanso chilamulo pamene papa apa pali nkhani yayikulu kwabasi taona mfundo izi 1 kanyangaka kadatuluka pakati pa nyanga zina Ndiye tidaona kuti nyanga zikuimirira maufumu, kutanthauza kuti pakati pa maufumu khumi amene tinaona kale mu phunziro lapita lija, mafumu ngati England, German, Portugal, Switzerland ndi ena amene tinatchula kale, pakati pa maufumu amenewo padatulukanso ufumu wina. Ufumu umenewu utatuluka udapangitsa maufumu ena atatu kuti asowe, adachita kuzula ndi mizu yomwe. komanso ufumu umenewu akuti udasiyana ndi maufumu ena akufotokoza kuti kanyangaka kadasiyana ndi nyanga zina mm. mfundo ina imapezeka m'mavesi amenewo akuti kadalankhula mawu akutsutsana ndi mulungu o oh, m'bale wanga takumbukira tidaona za Mwana wachitayiko. Nditangoganiza, ngati kanyangaka kapena kuti ufumuwu ukutsutsana ndi Wam'mwambamwamba, kodi pamenepa pali zaumulungunso? Pali zaumulungunso pamenepa? Talingalira za Ezekiel chapter 28. Talingalira za Ezekiel chapter 28 kuyambira verse 13 mpaka na 17. Tamva mawu awa. Ezekiel 28 verse 13 mpaka na 17 unali m'Edeni munda wa mulungu mwala uliwonse wa mtengo wake unali chofunda chako sadio topaz diamond berulo soham ndi yasipi safiro nofek bareketi ndi golidi malingaka ako ndi akazi ako anakutumikira tsiku lolengedwa iwe zinakonzekeratu verse 14 unali kerubi wodzozedwa wakuphimba ndipo ndinakuika unali pa phiri lopatulika la mulungu anayendayenda pakati pa miyala ya moto unali wangwiro mnjira zako chilengedwere iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosalungama. Mwa kuchuluka kwa malonda ako anakudzadza mkati mwako, anakudzadza mkati mwako ndi chiwawa, ndipo unachimwa. Chifukwa chake ndinakukankha kukuchotsa pa phiri la Mulungu, ndipo ndinakuononga kerubi wakuphimba iwe, kukuchotsa pakati pa miyala ya moto. unadzikuza mtima chifukwa cha kukongola kwako waipsa nzeru zako chifukwa cha kuwala kwako ndakugwetsa pansi ndakuika pamaso pa mafumu kuti akupenye mwa mphulupulu zako zochuluka ndi malonda ako osalungama waipsa malo ako opatulika chifukwa chake Ndatulutsa moto mkati mwako wakunyeketsa iwe, ndipo ndakusandutsa mapulusa pa nthaka pamaso pa onse akuona. Onse akudziwa iwe mwa mitundu ya anthu adzadabwa nawe. Wasanduka choopsa ndipo sudzakhalanso konse. Mm. Taona kulumikizanako. Kanyanga kakulankhula mawu akutsutsana ndi Wam'mwambamwamba. M'maphunziro tidapeza kuti mwana wa chitayiko, Satana, amadukira kumwamba, kuukira ndi kumwamba akufotokoza apaku mu Ezekiel 28. Adafika podzikweza, kufuna kukweza iye mpando ukhale pamwamba pa Mulungu wamphamvu zonse. Ndi kusonyeza kuti zimene adachita Satana, Lusifala, atamgwetsano padziko pamaso pa mafumu kuti amuone, pamaso pa ife anthu kuti timuone, akutenga mphamvu yakeyi ndikukasiyaso mukanyanga kakang'ono Hmm? chivumbutso 13 verse 2 akuti chinjoka chidatenga ulamuliro ukulu wake mphamvu zake mpando wake ndikukasiya mu chilombo ichi kusonyeza kuti kanyanga aka kakang'ono satana wayikapo mpando wake wayikapo mphamvu yake ndi chifukwa chake vesi 25 chapter 7 daniel akunena kuti kadzayesa kusintha nthawi ndi chilamulo kuyesa kusintha nthawi ya mulungu wakumwamba kuyesa kusintha chilamulo cha mulungu wakumwamba komanso akuti kadalemetsa opatulika a wammwambamwamba m'bale wanga zonsezi ukamaziona uziona zikulumikizana bwino kwambiri ndi covid-19 5g lemba la chilombo ndi kena kalikonse kokhudzana ndi zinthu zimenezizi pa nkhani yakulemetsa opatulika a wamwambamwamba kanyangaka ukayang'ana mbiri ya dziko lapansi kudali mawu otchedwa great fire of rome kapena kuti moto waukulu wa mu ufumu wa rome mu ad 64 Pamene mfumu Nero adasautsa kwambiri anthu olungama anthu okhulupirika, adasautsa koopsa. Tifuna m'bale wanga tikambirane. Kuti iweyo ukamakhala moyowu uzilingalira mwakuya kwambiri fa nkhanizi ndi zofunikira. Nchifukwa chani ine Mulungu wakumwamba akundituma motere kuti zinthu zooneka zobisika izi, zinthu zooneka zosautsa izi zifike pa mbalambanda chonchi? Chifukwa chani zili chonchi? Ezekiel 33 pali mawu awa. tamvetserani bwino kuyambira vesi 1 mpaka na 6 ndipo anandidzera mawu a yehova akuti wobadwa ndi munthu iwe nena ndi ana a anthu a mtundu wako uziti nawo ndidzafikitsira dziko lililonse lupanga ndikafikitsira dziko lililonse lupanga nakatenga eni dziko munthu wa pakati pawo nakamuyika awadikirire nakaona iye lupanga lili kudzera dziko nakaomba lipenga ndi kuchenjeza anthu ndipo wina kumva adamva mawu a lipenga koma osalabadira likadza lupanga nilimchotsa wadziphetsa ndi mtima wake anamva mawu a lipenga osawalabadira wadziphetsa ndi mtima wake akadalabadira akadalanditsa akadalabadira akadalanditsa moyo wace koma mlonda akaona lupanga likudza osawomba lipenga osachenjeza anthu nilidza lupanga nilichotsa mwa iwo munthu atengedwadi mphulupulu zace koma mwazi wake ndidzaufunsa pa dzanja la mlonda haleluya m'bale wanga zinthu izi tikufukula ife mulungu andilankhula kuti ni wobadwa ndi munthu iwe ndikuyenera kuchenjeza dziko la malawi ku mozambiki mukumamveranso uthengawo ku zambia mukumamveranso uthengawo chenjezo ili lifike kwa nonse chifukwa chimene chili mkudza patsogolo pa covid-19 5g ndi zina zonse ka netflix ka wifi 6 zonsezi izi zikukhudzana ndi ufumu wachinayi pa dziko lapansi ufumu wa rome kanyanga kang'ono ndiye ndifuna mgwire ganizo ili akuti tondeyi padaphukano nyanga ina nyanga itaphuka inaloza kumpoto inaloza kumwera idaloza kummawa mphepo zonse zinayi nyanga idaloza konseko kugunda pena paliponse ndiye vesi 9 akuti ndipo mu imodzi ya izi munaphuka nyanga yaying'ono waimva nkhani ija mu imodzi mwa zimenezi idaphuka nyanga yaying'ono imene inakula kwakukulu ndithu kuloza kumwera ndi kumawa ndi ku dziko lokometsetsa nikula kufikira khamu lakuthambo khamu lakuthambo ulemu wa mulungu wakumwamba ndi zina za khamulo ndi za nyenyezi inazigwetsa pansi nizipondereza m'bale wanga nkhani ya kanyanga kakang'ono ya daniel chapter 7 mpaka mu daniel chapter 8 akufotokoza kuti inagunda mbali zonse za dziko lapansi mpaka na dziko la israeli akuti dziko lokometsetsa dziko la israeli mpaka nokagunda nkhani zakupembedza ndipo potsiriza pake pa ufumu wawo atakwanira olakwa idzauka mfumu ya nkhope yaukali yakuzindikira zinsinsi pamenepo ndi mphamvu yake idzakhala yayikulu koma si mphamvu yake si mphamvu yake yake ayi nidzaononga modabwitsa nidzakuzika ndi kuchita ndi kuononga amphamvuwo ndi anthu opatulikawo pamenepo taona nkhaniyi akuti kanyangaka ndi ufumu wina wamphamvu kwabasi umene wakuzindikira zinsinsi zinsinsi zimene zili mu covid-19 zinsinsi zimene zili mu 5g kanyanga aka mfumu iyi ufumuwu ikudziwapo kanthu chifukwa ikathera mpaka na kuzunza opatulika a wam'mwambamwamba akuti verse 25 ndipo mwakuchenjera kwake adzapindulitsa chinyengo mdzanja mwace nadzadzikuza mtima wake ndipo posatekeseka anthu adzaononga ambiri ukuimva nkhani m'bale wanga posatekeseka anthu adzaononga ambiri adzaukiranso kalonga wa akalonga koma adzathyoledwa popanda dzanja akuti kanyanga aka ufumu uwu udzafikanso poukira ngakhale yesu khristu akuti padzafika kanyengo kena ka mtendere pamene adzangoti mtenderepo ambiri adzaonongeka m'bale wanga Tukamba za COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo, ndiye tikuona kanyanga kakang'ono, ufumu wachinayi pa dziko lapansi, umene mkati mwa maufumu ena khumi kadatuluka kaufumu kena kakang'ono, kaufumu kovuta kwambiri. Ndiye pano tamvano ichi tsopano, ufumu wachinayi ndi ufumu wa Rome. Ndiye mu ufumu wa Rome mukutuluka mafumu ena 10. mkati mwa mafumu 10 amenewa mukutuluka ka ufumu kena kanyanga kakang'ono kanyanga kakang'ono kameneka rome ali mbali ziwiri rome wachikunja roman empire ndi rome wachipembedzo Papal Rome ufumu umenewu umene unakhala pa dziko lapansi nuwonekera mu mphamvu zake pakugwa pa western rome mmene rome wakumwera amagwa ndi pamene mphamvu ya rome wachipembedzo imaonekera mu zaka za pakati cha ma 476 amatchula kuti middle ages kuti udzikhazikika ufumu wa rome wa Papal Rome emperor constantine anatenga kumbali Uko ukagwira maina amenewa nkufufuza mbiri ya dziko lapansi ukazipeza fasi ndipita mkatikati mwakuya fazitengera nthawi yayitali mafunso mukumafunsa aja ticheza kuseri pa whatsapp ndi zina zoterozo munkhani zimenezi mfumu ina leo 1 imene idali mfumu ya Papal Rome leo 1 adachita zinthu zambiri pakati pa zaka za 440 mpaka na 461 ad umufufuze ameneyu umpeza adachita zazikulu kwabasi komanso mu zaka za 592 mfumu ina dzina lake Gregory ndikuti mfumu ya Papal Rome Gregory anabweretsa mtendere mtendere uda- adabweretsa bwanji mafumu achi Lombards amene amafuna kudzagwedeza ufumu wa rome roman empire adafika pofuna kusokoneza mu zinthu zina zonse komano mfumu iyi ya pope rome gregory adathandizira kubweretsa mtendere mfumu ina stephen 2 adagwirizana ndi mfumu ya mafranks pepin 3 kuthamangitsa malombards pope rome adapatsidwa mphamvu mu chigawo chapakati cha italy ndi mu 1870 kuyambira 1870 mpamene nkhani yonse ya pope rome idayamba kugwira ntchito kwambiri pa dziko lapansi ndikufotokoza izi kuti uone kuti kanyanga kang'onoka ndi ufumu uli wokhawo umene udadza mkatikati mwa mafumu tidatchula kale aja england german portugal ndi ena aja Kutsimikizira kwina, ukayang'ana mbiri ya ufumu wa Rome, ukapeza kuli Justinian, amene mkazi wake anali Theodora. Justinian anapanga chinyengo chachikulu, adafotokoza kunena kuti sinenso msilikali za usilikali ndazisiya ndikuyamba tsono kupanga theology ameneyi ndi amene adagwirizanitsa chipembedzo ndi ulamuliro wa zandale mwaukathyali paja kumbukira kuti satana atenga mphamvu zake wayika mu ulamuliro umene mukanyanga kakang'ono ndi amapanga zinthu mozimbayitsa mobisalira ndi uone vesi ili tsopano mu 2 akorinto chapter 11 verse 14 pamene tikupita ku mapeto a uthengawo ukafuna kudziwa zambiri m'bale wanga tikambirane kuseriku ena mpaka anayamba kumayitana kuti tipite m'makachisi mwawo kuti zinthu zimenezi akazione zikuphunzitsidwa mwakuya monga mene zilili chifukwa chani nthawi yapita m'bale wanga 2 korinto chapter 11 verse 14 pali mawu awa ndipo kulibe kudabwa pakuti satana yemwe adzionetsera ngati mngelo wakuunika m'bale wanga satana adagwetsedwa kumwamba adagwetsedwa kumwamba mphamvu zake akuziika m'maufumu a dziko lapansi watenga mphamvu zake wayika mkanyanga kakang'ono mu ufumu wa rome pope rome kuonekera ndithu mobisalira mwakachizimbayitsa ndife ayi akuti kulibe kudabwa pakuti satana amadza ngati mngelo wakuunika amadza monyengerera kuti angobwera monga amene ali satana ambiri sangavomere ndi pamene tikumaliza uthenga uwu bale wanga kulumikizitsa covid-19 5g ndi lemba la chilombo kumene tikupita kwinaku ndi kwakuya tsopano mangala m'malamba ako ndi mmene tikumaliza tsiku la lero yesu khristu akulankhula nawo mawu awa pozindikira kuti satana akudza ngati mngelo wakuunika yesu akulankhula nawo mawu awa yohane chapter 10 verse 11 mpaka na 15 ine ndine m'busa wabwino m'busa wabwino ataya moyo wake chifukwa cha nkhosa wolipidwa amene sakhala m'busa amene nkhosa sizili zake zayekha aona mmbulu uli nkudza nasiya nkhosazo nathawa ndipo mmbulu uzikwatula nuzibalalitsa chifukwa ali wolipidwa ndipo sasamala nkhosa ine ndine m'busa wabwino ndipo ndizindikira zanga ndi zanga zizindikira ine Monga Atate andidziwa Ine, ndi ine ndimdziwa Atate, ndipo nditaya moyo wanga chifukwa cha nkhosa. M'bale wanga, Yesu ndiye m'busa wabwino. Anataya moyo wake chifukwa cha iwe, chifukwa cha ine. Mayi wanga, bambo wanga, agogo, mnyamata, mtsikana, Yesu ndiye m'busa wabwino nkufuna kumutsata. Pamene ufumu wa Chiroma ukupanga zobisalira zambiri, pamene ufumu wa Chiroma ukugwedeza dziko lonse lapansi, COVID-19, 5G mkatimkati mwakemu muli ntchito yake. M'bale wanga mudziwe Yesu pakuti ndiye m'busa wabwino. Yesu akuyitana lero kuti umpatse moyo wako pakuti iye adataya moyo wake chifukwa cha iwe. Iyeyo ndiye m'busa wabwino, nkwabwino kumudziwa ndi kumutsata. Ndikuyitanire kwa Yesu m'bale wanga kuti umudziwe Yesu tsopano numuyenda naye masiku oyipa masiku ovuta amene tikukhalawo. Chigawo chinacho Tikatulukira mwakuya mu nkhanizi, kulumikizitsa COVID-19, 5G, lemba la chirombo, monga mwa chifuno cha Mulungu wa Kumwamba. Ambuye akudalitseni kufika zonkhani yake. nthawi ndiyomwe achita njiru koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvera rediyo ndi chidwi kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso mafunso pa zomwe mwamva mu programu imeneyi komanso zina zimene simunazimve mu programu iyi koma zimakuvutani kuzimvesetsa